Bubakari jara i nɔɔrɔ ye diɲɛ labɔ nɔɔrɔ bubakari nɔɔrɔ wa bubakari jara i nɔɔrɔ ye diɲɛ labɔ nɔɔrɔ bubakari nɔɔrɔ wa an badenw an bɛ aw fo ni a silamɛya foli ye ni o ye asalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu aw foli kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ aw sɔgɔn bɛ a ka arajo mandi la ni o ye arajo nasuruminala ye an sigiyɔrɔ bɛn bɛ tɔrɔkɔrɔbugu ma Igilamu kɔrɔ ale yɛrɛ sanfɛla la nin nɔ an bɛ tila ka aw ladɔnniya k'a fɔ jumadonyaw fɛ ni nɛgɛ ɲɛ tan sera aw caman bɛrɛ bɛ yen minnu bɛ aw ka arajow to aw kɛrɛfɛ bari an tun ye laada mun sigi aw ye o laada an bɛ o kan k'o latilen n'o ye de k'a fɔ sanga ani a waati ni nin lɛri kɛrɛnkɛrɛnnenw y'a sɔrɔ an karamɔgɔkɛ ni o ye alhaji bubakar bala jara ye dankɔrɔba min ni a ye wajuli kalan ka a ɲɛdɔn ka tila ka wuli ka aw kunnafoni ni wajuli ye belebele min ni a m'a ka dɔnni kɛ lenburuba ye ka bɛn a kelen ma o kuma an bɛ ale wele a bɛna sigi kumaso kɔnɔ ka walawalali kɛ aw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka kɛɲɛ ni diinɛ waatibaw ye o kuma o belebele bɛ an bolokɔrɔ bi dankɔrɔba min bɛ ni ala ye kalifa kɛ a la kalifa min ni a na diɲɛmaa mago dilan fo ka se dugukolo merekeli mɔ ni o ye nin fura dakabana ye fura min ni a bɛ bana ɲini farikolo kɔrɔ k'a furakɛ n'o ye nasuruminala ye o kuma nasuruminala ye karamɔgɔkɛ ale bɛ an bolokɔrɔ bi nin fura nin ni a tɔgɔ fɔra banabatɔ ani banabatɔ somɔgɔw olu b'a dɔn ko fɛn min tun fɔra k'a sɔrɔ bi ma se ko an bɛ a waati kɔnɔ bari nasuruminala ye a kɛn bɛ ka dugu minɛ bi a kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ minɛ bi maa minnu bɛ n'u ye diɲɛ dɔgɔtɔrɔsobaw boli n'u farikololabanaw ye ni a ma se ka furakɛ ala y'u garisɛgɛ don nasuruminala la bidɔn damadɔ olu b'a la ka ala tanu bi o kuma ala y'a sababu di dankɔrɔba min mɔ a bɛ an bolokɔrɔ kumaso kɔnɔna na n delila k'o fɔ aw ye n ko nin belebele in an b'a wele de ko waati morikɛ bari diinɛ waatiba waatiba minnu bɛ n'o tun bɛ an ta an tɛgɛ mɔ a kɛlen ka wajoro daminɛ bi maliden bɛɛ lajɛlen bi wa labɛn ka olu makɔnɔ o kuma an b'o waatiba dɔ masurunya na waatiba min ni wa bɛɛ lajɛlen ka kan ka i yɛrɛ di a mɔ an bɛna se o mɔ wa karamɔgɔ bɛ o de walawala anw ye bi o kuma a ka di n ye aw minnu min ni aw bɛ aw ka arajow kɛrɛfɛ ka ban aw ka dɔ fara arajow mankan kan ka tila ka aw tulo kɔrɔsi bari an bɛna fɛn minnu fɔ bi yen wa kɔrɔfɔ nafamaw don i n'a fɔ alhaji bubakari bala jara a sigi o sigi a ka dakurunya kelen o kelen bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bi aw ni ne a b'an nafa diɲɛ ani lahara o de la ne ni a sigira ɲininkali min ka di aw ye ne bɛ bila aw nɔ na an b'o ɲininkaliw kɛ a la a b'o jaabiw jɛma di an ma an bɛ an ka nafaw sɔrɔ karamɔgɔ salamu aleykum

Alisa an bɛ tanga ɲini ala fɛ a ka don an ni iblisa tɔɔrɔ cɛ iblisa min kɛra farala kɛfɛn ka bɔ seli setigi masa subhanahu wa ta'ala ka hinɛ na o kɔfɛ
an b'an sinsin setigi ala tɔgɔ ye dɛ diɲɛ foroba nɛɛma tigi belebele lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi kisi ni nɛɛma an b'a ɲini ala fɛ a ka jidi cidenw na sɔn hɛrɛma kan Muhamadu min cira ka na ɲɛnamaya ka se ka kɛ lafiya ye belebele n'o de ye kiraw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye siga t'a la n'o de ye ala ɲɛsiranbaa bɛɛ lajɛlen ka alimami ye n'o de ye ala dɔn yɛrɛ ladɔn ye jara muhamadu mustafa salawatullah alayhi wa alihi wa sahabihi ajma'in fankolon ni cɛ in ale de kɛra cɛ ye a ba k'a ma ko kɛ cɛ ye wa a kɛra cɛ ye dɔgɔtɔrɔ wala den min hakili tora a ba ka kumakan na san segin fo ka taa se san biwɔɔrɔ ni saba a ma ba ka kumakan bila ne kan b'o cɛba in de ma dɔgɔtɔrɔ cɛ min welela ko ala yɛrɛ jarabi ne kan b'o cɛba in de ma cɛ min welela ko ala yɛrɛ ka asuransi dugukolo sanfɛ belebele mɔgɔ bɛ asuransi la k'i garanti o ye ala kira de ye sa cɛ min fana welela ko allahu subhanahu wa ta'ala a ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnnen jɔn min n'a y'a ci ka tila k'a dalakan sabati

Ah. Raufun rahimun fa in tawallaw fa qul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim mm. Ala yɛrɛ ye diɲɛ dan a m'a dan kun kama Ala kira y'o kanu Ala fɛ a k'a k'o ye ɛ eh, dankɔrɔba i nakɔta i ma nege bɔ i bɛ ka nin faamu wa faamuna Ala yɛrɛ ma diɲɛ dan kun kama mm. nka Ala kira ye Ala deli o kun kama ɛ eh, nin ye dɔnni kuma ye sa i ye nin kuma in faamu faamuna c'est à dire Ala ye diɲɛ dan mm. a ko an k'a bato nka Ala yɛrɛ ma sɔn bɛɛ k'a bato Allahu akbar fo mɔgɔw ka nin de faamu dankɔrɔba ala y'an dan k'an k'a bato nka ala yɛrɛ ma sɔn a ka masaya kɔnɔ mm. bɛɛ k'a bato ala kira dun b'a nata de bɛɛ ka ala bato mais o man di ala yɛrɛ ye nin ye dɔnni kuma ye sa o de kosɔn a bɛ dɔw to o bɛ kɛ kafiri ye mm. a bɛ dɔw to olu bɛ dɔw bɛ olu tɛ diinɛ la u tɛ foyi la min ka di o b'a kɛ mm. a diyara ala ye di
n'ala ko n'ala ko n badenw mm. don nataw la ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'a sɔrɔ i jɔlen don i sen kelen kan walahi dugu bɛ jɛ ka sɔrɔ an bɛɛ b'an sen kelen siga t'o la dɛ a dankɔrɔba mun n'ala ko k'a bɛ dugu jɛ k'a sɔrɔ an bɛɛ fiyelen don n kalenna ala la mm. dugu bɛ jɛ an si tɛ fɛn ye belebele masa min miso la o de ye ala ye u ko ale de ma ko jabaru u ko ale de ma ko kaharu u ko ale de ma ko wahabu u ko ale de ma ko alimalikul mm. mulki

A o de kɔrɔ tɛ se ka fɔ ka ban san ni dugukolo mɛlɛkɛw cɛ n'i ko i bɛ allahu développer i bɛ se ka ala tɔgɔ miliyari bɔ a kɔnɔ parce que allahu kɔrɔ o de bɛ ala yɛrɛ yɛrɛ ta dankɔrɔba nka n'i ko rahmani o b'a ta dɛ mm. o y'a mankutu de ye parce que a y'o rahmani mm-hmm. a y'o kɛ jɔn dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ hinɛ o rahmani kɔrɔ ko hinɛ masa mais mɔgɔ dɔw bɛ hinɛ o tuma na ala ni jɔn ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la mm. arahimi oh. o ye lahara hinɛ ye a y'o di alakira ma siga t'a la araufu ni rahimi oh. a y'o di alakira ma o tuma a ni alakira jɛra o la mm. araufu oh. a ni alakira jɛra o la nka ni mɔgɔ tɛ jɛ min na oh. n'o tɛ kɔrɔbɔ mm. i ka deli ka kɔrɔbɔ hali sini n'i y'i den wolo k'a tɔgɔ da o la ni kɔrɔ anɛ cɛ a tɛ tile tɛ bin k'a to balo la Alahu akubaru o tɛ kɔrɔbɔ o tɛ ko la k'i den wolo k'a tɔgɔ da ko alahu e y'a kɔrɔbɔ dɔrɔn tɛ ko la walayi n balimakɛ n'i y'o kɔrɔbɔ a bɛ sa alahu akubaru dankɔrɔba mais i bɛ se k'i den wolo k'a tɔgɔ da ko abudurahamani abudurahimi cɛ abuduluwahabu abudurazaki abudulufata abudulmalik i bɛ se ka nin bɛɛ fɔ i den ma o kɔrɔ ko arahamani masa ka jɔn arahimi masa ka jɔn cɛ Karabali masa ka jɔn jurumu yafa masa ka jɔn oh. ala ko n bɛ sɔn nin bɛɛ ma abudulahi ala ka jɔn n bɛ sɔn nin bɛɛ ma nka n'i ye abudu bɔ yen k'a kɛ alahu ye dɔrɔn a bɛ sa hmm. nin ye dɔnni kuma ye dɛ o tuma na o ala ɲumanba in o setigi alaba in hmm. ale de ye ala kira kɛrɛnkɛrɛn k'a sugandi kalo belebeleba min bɛ ka na waati belebele min bɛ ka na ale de ye ala kira sugandi a kelen kɔ k'a furumuso minɛ a la furumuso min y'a ni n'a ka nafolo o kɛ ka ala kira k'a kunmabɔ ka tila k'a ni n'a ka nafolo ka tɔgɔgoya ta ka tɔgɔla gosi ta ka mangoya ta ka tila ka tugu ala kira kɔ salalahu alayihi wa salamu n'o y'an bamuso ɲumanba in ye n'o bɛ wele ko seyidatul kadija Ha mumuni musow bɛɛ lajɛlen ba belebele ni fatumatu zahara kɛra arijinɛ kɔnɔ hɔrɔnmusow ɲɛmɔgɔ ye fata fana ɲɛmɔgɔ ye ala kira furumuso ɲuman in ye n'o ye kadija ye dankɔrɔba ba b'a ɲɛ ayi ni fili fili kuma bɛ yen seyi seyida fatima ale de ye arijinɛ kɔnɔ hɔrɔnmusow ɲɛmɔgɔ ye mais a woloba bɛ yen o b'a ɲɛ a ye dankɔrɔba Eh, ni tɛ nin dɔnbaa man ca han o b'a ɲɛ nin dɔnbaa man ca dɛ seyida kadija kira ko kadija min ma ko n'a ka nafolo kun tɛ ni kadija ka nafolo min kun tɛ hmm. diinɛ in kun tɛ jɔ ne hmm. kan b'o musoba in de ma seyidatul kadijatul kubra ha dɔgɔtɔrɔ walayi ni musoba in kɛra ala kira fɛ don min na dɔrɔmɛ kelen t'a bolo siga t'a la dɛ i y'a fɔ n ye mɔgɔ min bɛ se k'a ka baarakɛden ta k'a bila baarakɛdenya la mm. ka tila k'i yɛrɛ furu siri o ma i m'a kunna da ka tila k'i majigin a ye ka ah. tila k'a pɔtɔpɔtɔ eh. k'a ladon ka tila ka hakilina ɲuman d'a ma mm. ka tila k'a bila sira ɲuman kan i tile kelen m'a kunna da i ma ji d'a ɲɛ na mm. o de ye nin hɔrɔmusoba in ye ninnu ye misaliw de ye o eh, dɔgɔtɔrɔ ɔ kira bɛ nin saya kinigini na wagati min na a binakɛ min jɔr'a ni juguya cɛ ani faden jugu cɛ ani balima jugu cɛ mm. ani maga mɔgɔ jugu cɛ balimakɛ min jɔr'a n'o cɛ n'o ye seyidina ali wolofa ye kira b'o saya kinigini na waati min na mm. ala bɛna invitation carte labɛn k'a kɛ enveloppe kɔnɔ k'a di seyidina jibirila ma ko taa di alakira ma o bɛna mm. kɛ kalo belebele min na ne badenw n k'o kalo de bɛ ka na dankɔrɔba anw ka kisi kalo eh, waati morikɛ anw ka kanda kalo
anw ka ala sɔrɔli kalo dɔgɔtɔrɔ kalo min bɛ na ka se ka anw jogo ko ka bɔ an na mm. ala y'o kɛrɛnkɛrɛn kalo min na ne kan b'o kalo de ma k'o de bɛ ka na ala de ko kuranɛ kɔnɔ la in shakartum la azidannakum n'a ye ne ala barikada n bɛna o ji di eh, dankɔrɔba ɔhɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ma se ka ala barikada mm. i ma se ka mɔgɔw barikada i dugulen tɔgɔ de ko kafiri siga t'a la belebele Ala ko ne ala ye a ye nin de y'a ni banisirayilakaw bila ɲɔgɔn na nin de y'a ni israɛliyɛnw bila ɲɔgɔn na o de kosɔn tuma bɛɛ a bɛ israɛliyɛnw kunna da suratu ali imrana kɔnɔ a bɛ israɛliyɛnw kunna da suratu nisayi kɔnɔ a bɛ israɛliyɛnw kunna da suratu bakara kelen kɔnɔ a ko ne ala bɛ min fɔ aw ye a ye ne barika da sa a y'a fɔ n ma ko ni ce a ye n barika da n ye nɛɛma min k'aw ye bani israyila hali sini israɛliyɛnw bɛ ala ka hɛrɛ la hali sini israɛliyɛn den n'a wolola ala bɛ diɲɛ dɔnniya dɔ d'a ma ka na n'a ma fɔ ko zufiw u ɲɔgɔn tɛ yen ala ye dɔnniya d'u ma ala y'u kɛ dɔnni ala y'u kɛ dɔnni dungew ye ala y'u bɔ waliyuw ni kira belebelew la o de kosɔn ala b'u wele tuma bɛɛ a ye ne ala ka nɛɛma barika da nɛɛma min ne y'o kɛ aw ye ne ye aw fusamantiya ka aw bonya k'aw kɔrɔta ni dɔnniya ye ka d'a kan ala ye maa o maa bonya ni dɔnniya ye faama olu de tɔgɔ ko dɔnniya dan siga t'a la Eh, belebele n'i bonyana ni nafolo ye mm. nafolo bonya hakɛ b'a la n'i bonyana ni yani diɲɛ fɛn o fɛn ye mm. hakɛ b'a bɛɛ la nka ni ala y'i bonya ni dɔnni famolo i bɛ sa n'o bonya ye dankɔrɔba o tuma na an b'a ɲini ala fɛ mm. nin waatiba min bɛ ka na an bɛna an da don waatiba in na waati in ala kira de y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ɔ, wasalim waati in kuranɛ de fana y'a fɔ an ye naam ka tila ka kuranɛ suran jigin Mm. k'a tɔgɔ d'a la Siga t'a la. sinon an bɛ diɲɛ diinɛ lagosi tile min na bi Yeah. an bɛ jin- diɲɛ diɲɛ tile min na bi Ɔhɔ. n'o ye ka karamɔgɔw kɛ yani monopoli ye ka Mm. karamɔgɔw kɛ marisandisiw ye Ɔhɔ. ni ni mɔgɔ min kɔntanna Mm. o o bɛ silamɛya ko dɔ kiriye Tiɲɛ. ka warimugu di karamɔgɔ dɔw ma Ɔhɔ. olu fana bɛ kɛ n badenw ka ka kule fan bɛɛ fɛ ka mɔgɔ tɔw bɛɛ lagosi ka mɔgɔ tɔw bɛɛ don jahanamɛ kɔnɔ eh. fɛn damadɔ bɛ n'a kumana kuranɛ kɔnɔ mm. a kun fɔcogo bɛ gɛlɛya an bolo eh, o de kosɔn ala ye nin kabakoba mun kɛ ala kira ye ala sɔnna k'a kɔrɔnɛ a y'a jigin kɔrɔnɛ kɔnɔ ka suran fila jigin kɔrɔnɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kuma nin donba in kan eh, n'o ye suratu najimi ye ani mm. suratu isra'i Ah, al isra'i wal miraj mm. al isra'i wal miraj mm. ala kumana a ka kuranɛ kɔnɔ ka tila ka suratu najimi jigin tuguni min bɛ kuma an ye ala kira ka sanna yɛlɛ kan mm. sallallahu alaihi wasallam tɛrɛma nin faamu o tuma na ala ye bonya min kɛ ala kira ye ala kira ka bonya danfɛn si tɛna diɲɛ dugukolo sanfɛ k'i bɛ ala kira ka bonya fɔ ka s'a dan na ala kira ye kankari d'an ye ni kuma fila dɔrɔn de ye kuma fila n'a bɔr'o la walahi danfɛntigi si dabaratigi si kumakɛla si tɛ se ka na ala kira fɔ sallallahu alaihi wasallam a ka bonya n'a ka karama k'i bɛ se ka ala kira fɔ ka se a degere dan na a tɛ surunya i bɛ fɛn min dan dɔn i bɛ kuma ka se o dan na hali n'i ye diɲɛ baji bɛɛ lajɛlen kɛ dabaji ye k'i bɛ ala kira ko fɔ k'a sɛbɛn hmm. walayi bilayi diɲɛ dabajiw na ja ani diɲɛ kɔnɔ kɔjiba minnu bɛ yen oh. n'i y'olu bɛɛ ta k'o kɛ dabaji ye k'i bɛ ala kira lakali hmm. walayi olu bajiw na ja o kɔjiw na ja i tɛ tila ala kira mankutu la fiyewu fɛn fila dɔrɔn de bɛ yen ala kira y'i bali o la hmm. k'i kana ale k'o ye a fɔlɔ ye jumɛn k'aw kana minɛ i n'a fɔ yahudiyaw n'u ka fɛnw y'u ka kiraw kɛ cogo min na mm. k'u kɛ ala den ye k'an kana aw kana kɛ ala den ye o ye kelen ye mm. filanan k'aw kana minɛ i n'a fɔ yahudiyaw ni nansaraw y'u ka kiraw kɛ cogo jumɛn u ye u y'u kɛ u ma kɛ ala den dɔw yɛrɛ ye kiraw dɔw kɛ ala yɛrɛ ye o tuma ala kira ye nin fila de fɔ an ye a ye nin fila de bali an ye mais u ye nin kuma transformé ka nin kuma yɛlɛma mm. ko ala kira ko mm-hmm. a kana kɛ yahudiyaw ni nansaraw ka kiraw ɲɔgɔn ye mm. ka bonya dɔ di kira ma walima ka mankutu dɔ di kira ma mm. walima ka kira ko ta k'a kɛ nisɔndiya ni fɛn ye k'o ye yahudiyaw ka baara kira m'o fɔ mɔgɔ si ye a ko yahudiyaw ni nansaraw aw kana k'u aw kana k'u ɲɔgɔnna ye cogo di mm-hmm. o de ye k'a fɔ aw kana ne wele ko u ko ala den ye ne aw kana ne ala kira yɛrɛ kɛ ala ye nin fila dɔrɔn de bɛ ala ni ala kira eh, ala ni ala kira cɛ alaya Eh. ani aladenya eh, i kan'o fɔ ala kira ma dɔgɔtɔrɔ sallallahu alaihi wasallam fabolo n'i y'i bɔ nin kuma fila la mm. i tɛna kuma foyi fɔ ala kira ma sallallahu alaihi wasallam k'i tɛ ala yɛrɛ kɔfɛ o la eh, dɔgɔtɔrɔ kuma fila lamɛn dɛ kana ala kira kɛ ala den ye mm. o tɛ kelen ye filanan kana ala kira yɛrɛ kɛ ala ye n'a y'i bɔ nin fila la mm. walayi bilayi kuma o kuma ka di i da ye alakira ko la bonya na a fɔ i dabara la i tɛ malo wa a fɔ i dabara la kuranɛ aya jɛlen nana n'a ye a fɔ i dabara la hadisa yɛrɛ nana n'a ye ni nin kuma fila tɛ kafiriya cogo t'i la alakira bonyali kuma fɔli kafiriya cogo foyi t'i la ala den tɛ o ye kelen wa ala tɛ muhamadu ye tiɲɛ dankɔrɔba o alakira belebele in sallallahu alaihi wasallam wasallam ale de ka ɲi ni bɛɛ ye tiɲɛ wajulukɛla o wajulukɛla bɛ diɲɛ kɔnɔ alakira ka ɲi n'i ye tiɲɛ mɔgɔ b'a fɔ ko n go ala kira ŋaniya ka ɲi n'i ŋaniya ye parce que ne mana wajulukɛla yɛrɛ dabara dilannen mm. k'a dabaranin dilan dɔrɔn ka mɔgɔw don jahanama kɔnɔ eh. i ma kɛ ala kira ye o eh, dankɔrɔba harisun alaykum bil muminin ko ala kira tun b'a kanu a b'a laɲini waati bɛɛ mm. minnu bɛ k'a juguya minnu b'a nɔfɛ k'a faga minnu b'a nɔfɛ k'u bɛ kojugu k'a la k'a silatunu mm. harisun alaykum bil a bɛ k'a ɲini cogo bɛɛ ala k'olu kɛ muminiw ye

A ko n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn o fɛn na k'aw ma bɛn o la ala ko aw kana ɲɔgɔn kafiriya aw kana ɲɔgɔn bɔ diinɛ kɔnɔ aw kana ɲɔgɔn buruja aw kana to kɔniya ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ aw kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛsɔgɔbɛ n'aw ma bɛn min na a y'o to a y'o to ala ɲɛ a y'o to ala ni kira ma aw kuma tɔ t'o kɔfɛ e tɛ kira ye ne tɛ seli ka ɲɛsin e ma e tɛ ne ka baraji sɛbɛn e tɛ n ka jurumu sɛbɛn ne bɛ n ka baara ɲuman kɛ cogo di e bɛ taa micro sigi i ka misiri la ka ne ka baara ɲuman bɛɛ don k'a bɛɛ don galama na ka na décourager k'an fari faga k'a fɔ ala kira m'a kɛ Kira bilala ɲɛ a ye baara ɲuman minnu kɛ an k'a ladege mais an tɛ se ka kɛ ala kira ɲɔgɔn ye an fana k'an bɛrɛma ta kɛ et puis ala kira ye mɔgɔ de ye a kisilen don kaban ne ye nin f'i ye n bɛ segin a kan mɔgɔ min kisira a ka kisi fɔra a ye mm. n'o ye cɛsiri kɛ cent pourcent e min ma kisi fɔlɔ e ka kisi kuma ma f'i ye n'i tɛ bagan ye i tɛ lagalagatɔ ye e ka kan ka taa combien pourcent na e bɛ taa deux cents pourcent na mɔgɔ min kisira ala kira bɛ arijinɛ kɔnɔ o siga tɛ maa na kira musow bɛ arijinɛ kɔnɔ a wolodenw b'a kɔnɔ mm. hali a bɔnna minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n m'a fɔ ni maa ma taa a ka sira fɛ dɛ mm. o kɔni hɔn lala bɛ yen dɛ n bɔra kira la walima n ye kira mɔden ye i ma baara ɲuman kɛ i tɛ don arijinɛ kɔnɔ ça jamais ne ye hayidara ye mm. ne ye sirifu ye mm. i tɛ baara ɲuman kɛ i tɛ seli mm. i tɛ ala ko min m'o kɛ maa t'i kɔn jahanama na wa ni sirifu yɛrɛ sara hayidara mana sa ka sɔrɔ a tɛ ala nɔfɛ ala b'olu ka jahanama kɛ fila fila de walayi kuranɛ de y'a fɔ suratul azab kɔnɔ suratul azab ni maa min bɔra ala kira la i kɛra kira bɔnna ye mm. e ma kɛ baara ɲumankɛla ye e ma kɛ ɲumankɛbaga ye e y'i ta kɛ ko an bɔra kira la mm. anw ye kira bɔnnaw ye i ma ɲuman kɛ ala ko lahara n'i minɛna juguman na e ka jahanama bɛ kɛ fila de ye dankɔrɔba dɔgɔtɔrɔ nin tɛ nin fɔba man ca ɔhɔ o kuma na silamɛw naam an k'an ɲɛ dayɛlɛ han Hmm. ka sɔrɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ k'a ye jɔnw hakili jigin ni ala ka donbaw la tiɲɛ ɛ ala a ye jɔnw hakili jigin ni ala ka donbaw la Eh, o y'o kɛ arafa dɔrɔn ye Allahu a ye Akbar. jɔnw hakili jigin ni ala ka donbaw la Mm. o y'o kɛ selilen ni seliba dɔrɔn ye a ye jɔnw hakili jigin ni ala ka donbaw la Mm. ala kira ka mawuludu Tiɲɛ. o t'o la a ye jɔnw hakili jigin ni ala ka donbaw la Naam. ala kira ka sanayɛlɛ don Mm. o t'o la Allahu Akbar. ee ala silamɛya yɛrɛ asulu yɛrɛ yiriju ala ko diinɛ min ma n'o ye nin silamɛya ye ko lahara jɔ don baara fɔlɔ min bɛ lajɛ k'o ye seli ye ko ni seli ɲɛna ko baara tɔw bɛ ɲa ko ni seli ma ɲa ko baara tɔw tɛ lajɛ o seli dira ala kira ma kalo min na a ko silamɛw subahana wa taala ka waatiba selen li kawlihi taala ala ka kumakan ala min ka se kɔrɔtalen don wasari'u ila magfirati min rabbikum wal jannatu arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin sadaqallahu azim mm. a ko cogo di ala de ko ni ala de ka kuma kɛ wasari'u ila maghfirati min rabbikum a ye boli joona a ye boli a ye boli famolo ni ala ka kuma a ye boli tiɲɛ ka na ala subahana wa taala ka yafa ma mm. a ye boli ka na ala ka yafa ma eh, dankɔrɔba ala ka yafa min n'o yangalen don nin waati in na a ye boli ka na ala ka yafa kɔfɛ mun de bɛ yen o ye arijinɛ ye mm. arijinɛ min n'a largeur ka bon diɲɛ ni sankolo dugukolo n'i y'u fara ɲɔgɔn kan o fan kelen arijinɛ min kote kelen dɔrɔn ka jan n'o ye siɲɛ bayirika a ko u'idat lil mutakina a ko ale ala y'o labɛn k'a bila ala ɲɛ siranyɛbagaw de ɲɛ hmm. dankɔrɔba wa sari'u ila magfiratin min rabikum famulo ala de ka kuma k'a ye boli tiɲɛ eh, dɔgɔtɔrɔ an bɛ yan ka bɔ o de kosɔn a b'a fɔ an ye tuguni bada awuzu bilahi mina sitani rajim bisimilahi rahmani rahim

a ko san kalo jate tan ni fila ye k'a daminɛ ale ala ka kitabuba in kɔnɔ n'o ye kuranɛ ye k'a daminɛ don min ale ala ye sankolo da mm. ka dugukolo da a ko tuguni ko kalo naani b'a la k'o bɛ wele ko hɔrɔma kalo a ko cogo di famulo mhm. ko an kana an yɛrɛ tɔɲɔ kalo in kɔnɔ mm. an ka karamɔgɔ ɲininka yan sa an kana an yɛrɛ tɔɲɔ mun na o kuma nana yan fala tuzlimu fihinna anfusakum k'aw kana aw yɛrɛ tɔɲɔ kɔrɔ ye di aa aw kana sɔn kalo in ka don ka tɛmɛ ten ka taa ka sɔrɔ aw ma cɛsiri dɔ kɛ kalo ninnu kɔnɔ Allahu an ma akbar. jija dɔ kɛ kalo ninnu kɔnɔ Tiɲɛ. kalo belebeleba naani Mm. ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko fala tuzlimuna fihinna anfusakum a Allahu kana akbar. aw yɛrɛkun tɔɲɔ kalo o kɔrɔ Mm. aw kana sɔn kalo ninnu ka don ka taa ten Tiɲɛ. a kan'u ni kalo tɔw kɛ kelen ye Ɔhɔ. kalo kɛrɛnkɛrɛnnen don Naam. kalo hɔrɔmama don ala bolo Naam. a y'aw janto a la a k'aw cɛsiri a k'aw jija kalo ninnu kɔnɔ a ka bato kɛ a dɔgɔtɔrɔ Ee, n'o tɛ a dɔnbaga man ca zulukada ɔhɔ zulhijja na muharram mm. ani rajaba ah, eh, belebele y'a faamu famulo seli furancɛ kalo mhm. seliba kalo ani sanyɛlɛma kalo ani arajaba kalo mm. nin kalo naani de bɛ wele ko ala ka kalo mɛriw kuranɛ kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ e ma e m'a jigin ne m'a jigin o tɛ yɛlɛma dɛ ka tila k'a fɔ an ye k'an k'an cɛsiri mm. an k'an jija an ka baara kɛ kalo ninnu kɔnɔ o de kosɔn alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam arajaba kɛbagaw mm. arajaba bonyabagaw arajaba labatobagaw minnu ye arajaba kalo kɛ kalobaw ye mm. n'a sera u bɛ dɔ fara u ka cɛsiriw kan u bɛ dɔ fara u ka jijaw kan alakira ye mun fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam n'o bɛ bɛn badenw le 28 mm. min filɛ ka na n'o bɛ bɛn le 28 ma walima le 29 mhm. nin kalo n'o ye mois de mars ye le 28 walima le 29 ka d'a kan mun na siga o ye le 24 ye n'o ye yanni mercredi ye voilà kalo kura mercredi tɛ dɛ m'a faamu samedi dimanche lundi mardi voilà mardi o bɛ wele ko siga bi ye tubabukalo tile mugan ani naani ye bi ye farafinkalo tile mugan ni duuru ye o tuma na maridi o de bɛ bɛn farafinkalo tile mugan ni kɔnɔntɔn ma o tuma na o bɛ wele ko siga mm. kalo bɛ ɲini ni kalo yera maridi o tuma na alamusa mm. o bɛ kɛ eh, yanni araba mm-hmm. o bɛ kɛ kalo tile fɔlɔ ye n'o bɛ bɛn le 29 ma mm. o bɛ kɛ kalo tile fɔlɔ ye ɔ ni kalo ma ye maridi mm. araba o tuma na kalo bɛ dafa tile bi saba la o tuma na kɔrɔ sa kɔni alamusa diyagoya la alamusa bɛ kɛ kalo tile fɔlɔ ye falenbali o tuma na parce que bisaba ni kelen tɛ Tiɲɛ. farafin kalo la ayi o tuma na ni kalo ma ye Mhm. mardi Mm. o tuma na mercredi Ɔhɔ. o bɛ kɛ kalo tile bi saba dafalen ye Siga t'a la, n'o bɛ Jara. bɛn tubabu kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn ma awɔ faamuna tɛmɛ aw bɛ ka nin faamu wa Nin bɛ ka faamu nin dɛ. fɔ kun y'aw ye ɔhɔ bonya dɔ de bɛ don in na Mm. n'i y'a ye an nana an sigi ka wajulu kɛ jɔna ka kɔn a don ɲɛ Tiɲɛ. a kun ye de mɔgɔw kan'u bolo kin k'a firifiri Mm. a tɛmɛlen kɔ ɔhɔ i ŋaniya ka ɲi sa a tɛmɛlen kɔ aw kana u bolo kin k'a firifiri wa a fɔ a ye ko ala ko kuranɛ kɔnɔ famal ya'mal miskala zarati khairan yarahu wa mal ya'mal miskala zarati sharran yara k'a ko kuranɛ a y'a kɔrɔ f'i ye ɛ dankɔrɔba nin ye dɔnni kuma ye da famolo diɲɛ kɔnɔ n'i ye baara o baara kɛ baara ɲuman fitinin na ala b'i sara n'a ye n'i ye baara o baara kɛ baara jugu la fitinin na mm. ala b'i sara n'a ye ala ka biki jɔlen tɛ fiyewu mm. bana min adamaden bɛ baara kɛ fu tɛ ala fɛ yen fu tɛ yen ni mɔgɔ min ko ko baara fu don mm. a fɔ k'a ye ala ka kuranɛ aya sɔsɔ ko ala ko ko fu tɛ ale fɛ yen n'i ye juguman kɛ fu tɛ a bɛ sɛbɛn n'i ye ɲuman kɛ fu tɛ a bɛ sɛbɛn ko ne kan tɛ kira ka hadisa ma dɛ ko ne kan bɛ kuranɛ aya de ma ala de ko kuranɛ kɔnɔ famal ya'mal miskala zaratin o bɛ kuranɛ kɔnɔ a kana an kɛ kunfin ye k'an kɛ bagan ye ni mɔgɔ min miskala zarati baara kɛ ala ko k'a b'i sara a la a ye kuma koyi a ye kuma dɛ mun kosɔn nin jiginnen kɔ dɔ b'a fɔ ko n'anw ye arajaba sun ko baraji t'an ye mun kosɔn nin jiginnen kɔ an bɛ nafila min seli arajaba su kɔnɔ dɔ b'a fɔ ko baraji t'anw ye o bɛ don aw kunkolo kɔnɔ cogo di o jɔn na kɛ e la kɛ e min fana ka silamɛya kɛra n bɛ mɔgɔw kɔ ye k'i ka silamɛya kɛ sagamɔnɛya ye ka tugu bɛɛ kɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wajulu kɛ e bɛ tugu bɛɛ kɔ i bɛ bɛɛ lamɛn mm. diyago e bɛ don fili kɔnɔ mm. ala ko de ko kodɔnbaga ka wajulu kɛ kodɔnbaga oh. udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mauizatil hasan nin bɛ kuranɛ kɔnɔ a ko n'a bɛ weleli kɛ ka taa ala subahanahu wa taala ka sira kan a y'a kɛ bil hikmati ni mm. kodɔn kodɔn eh, kodɔn kodɔn ni kalan tɛ kelen ye mɔgɔ dɔ bɛ a kalannen don a tɛ ko dɔn eh, ala ko kuranɛ kɔnɔ k'ale ti maa si ka ɲumanya yɛbɛbɛ maa si ka ɲumanya inna allaha la yujri ajral muhsinin k'ale ala ti maa si ka ɲumanya a t'a lafili ala ka ɲuman n'i ye ɲuman o ɲuman kɛ ala ye ala b'a sara i ye
ne ka sun ala ye ka mm. dumuni to ala ye ka ji to ala ye mm. ko ala tɛ baraji di ne ma o ba e bɛ arajaba bila min a tun bɛ ntɛnɛn sun a tun bɛ alamisa sun a tun bɛ juma sun kalo tile tan ni saba tile tan ni naani tile tan ni duuru a tun b'o sun ayamulu witiri ala kira tun b'olu sun a tun bɛ kuranɛ tila fila ye su fɛ n'a b'i da a bɛ kuranɛ tila fila ye k'a hmm. daminɛ bagara ka n'a gosi mariyama la a bɛ taa urukuli la ka bɔ yen ka na ka na sujudu la ka tila ka hmm. wuli k'a daminɛ mariyama k'a gosi ka na kulazu birabi nasi la ka bɛn ni sɔlatu khairu mina nawmi ye. ɛɛ karamɔgɔ kɛbaa man ca bi dɛ. a kɛbaa man ca a tɛ yen. aa wa ayiwa alihamudulilayi. o tuma na n badenw hmm.
an bɛna don an ka walanda kɔnɔ. siga t'a la. a ko ala kira ko cogo di salalahu alayhi wa salam. a ko an y'a minɛ ka bɔ ala kira la nɛɛma ni kisi b'ala kira ala kira ko mm. a ko ni maa o maa ye arajaba su fɔlɔ ko ni mɔgɔ min y'a ɲɛnamaya a ma fɛn fɔ a la mm. a m'a fɔ ni seli a m'a fɔ zikuru a ko ni mɔgɔ min y'a ɲɛnamaya ni ala kosuma ye mm. o de kosɔn mhm. fɛn fɛn tɛ farida ye ala bɛ adamaden n'a yɛrɛ hakili bila ɲɔgɔn na siga t'a la su jɔli o fɔra kuranɛ kɔnɔ wa kiyamu leyil ka su jɔ mm. n'ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ mais farida tɛ o mm. jagoya tɛ o n'i y'a kɛ i ye mɔgɔ ɲumanw ka baara kɛ ka d'a kan ala y'a wajibiya kiraw kan et puis fo mɔgɔw k'a dɔn kiraw ka hakɛ bɛ yen mm. o ni an mɔgɔ gansanw ka hakɛ tɛ kelen ye ala ye fɛn dɔ wajibiya kiraw kan kira ka dugutila fɛ seli tun ye wajibi de y'a kan a man ka da abada parce que ala y'a fɔ a ye wajibi don wuli O tuma ale ka wulili ye jagoya de mais ne jara ka wuli tɛ jagoya ye e famolo ka wuli tɛ jagoya ye nka n'i wulila i ma kojugu kɛ cɛ baraji b'a la baraji b'a la
o tuma na adamaden bɛɛ ni ala sɔrɔ cogo don hali sahaba minnu tun bɛ ala kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ ye ala kira bonya sɔrɔ n'u ka degré de Seydina Umaru ka martaba mm. o ni Seydina Umaru ta tɛ kelen ye Seydina Ali ta mm-hmm. o ni Usman ta tɛ kelen ye Usman ni Bukar ta o tɛ kelen ye ni cɛ ni cɛ naani mm. nin bɛɛ y'a damana bonya sɔrɔ Ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam dɔ bɛ ala sɔrɔ ni nafila seli ye dɔ bɛ ala sɔrɔ ni nafila sun ye dɔ bɛ ala sɔrɔ ni subahanalayi zikuru ye dɔ bɛ ala sɔrɔ ni layilaha ilala ye mm. dɔ bɛ ala sɔrɔ ni subahanalayi ye dɔ bɛ ala sɔrɔ yɛrɛ ka ɲumanya kɛ fantanw ye ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la mm. bɛɛ ni ala sɔrɔ cogo don a kana mɔgɔw ka ala sɔrɔ sira datugu ala kira ko ko ni mɔgɔ min ye arajaba su fɔlɔ i y'a ɲɛnamaya famolo i y'a ɲɛnamaya ni ala kosuma ani zikuru ani nafila seli ko alahu subhanahu wa ta'ala tɛ sɔn abada k'i dusukun fiyɛ don min na dusukun tɔw bɛ fiyɛ ko ala tɛ sɔn i dusukun ka fiyɛ

ni aw bɛ voiture de location ɲini ni ka diɲɛ yaala ka mali yaala ani aw minnu bɛ colonie de vacances kɛ aw minnu mago bɛ mɔbili kɛnɛkɛnɛ la ni k'a sɔrɔ a location ta walima a san ta aw minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ wari bayɛlɛma ka wari ci walima ka wari ta nin baara belebele ninnu bɛ kɛ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ aw bɛ taa umura kɛ walima hiji ka hiji baaraw kɛ a kɛcogo cɛɲi na makan madina arafa ani jida ka se ka hiji kalan kɛ aw kunna aw ka se ka faamuya sɔrɔ hiji baaraw kɛli la k'a baraji bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a baara ɲɛdɔn bɛ u la wa a dɔnko bɛ u la fɛnɛ makan kɔnɔna na fɛn min ye hiji taa ni ka segin u ka aviyɔnko gwɛlɛya tɛ u la baara dilen bɛ a ɲɛdɔnbaw ma aw ka dumuniko ka taa se aw ka siyɔrɔko ma gwɛlɛya tɛna na ye o la n balimakɛ n balimamuso maa min ma i jigi da agence de voyage nasuru minalayi kan ka taa hiji baara kɛli o na nɔgɔya i ma hakadiya a b'a fɛ ni ka transiti baaraw kɛ a ye yɔrɔ kelen pe sɛgɛrɛ a ka bolofaraw jɛnsɛnnen don mali fan caman fɛ bamako faaba kɔnɔna na kayi kɔnɔna na ka taa se segu sikaso gawo u ka bolofara bɛ nin bɛɛ lajɛlen na an k'a fɔ elaji shek

Elaji bubakari bala jara a ko o kɔfɛ maa min ye arajaba su fɔlɔ ɲɛnamaya ko alahu subahana wa taala b'a ka hɛrɛ yanga i kunkolo sanfɛ wa ala bɛ tila tuguni ka i bɔ i jurumu na i jurumu min i ye jurumu o jurumu kɛ i ni ala cɛ ala bɛn'a bɛɛ lajɛlen yafa i ye i n'a fɔ i ba y'i wolo o don su mɔgɔ min ye arajaba su fɔlɔ ɲɛnamaya ala b'i bɔ i jurumu i n'a fɔ i ba y'i bange o don a ko o kɔfɛ maa min ye arajaba su fɔlɔ ɲɛnamaya mm. ala bɛ yafa i ma ka yafa i fa n'i ba ma a ko o kɔfɛ tuguni mm. maa min ye arajaba su fɔlɔ ɲɛnamaya ko ala subahana wa taala bɛna e fara nabi ala subahana wa taala bɛna e fara nabi ɲuman bi wolonwula Mm. Ha? wa yashfiu sabiina alfa ha? min ahalil alkataya a ko ala subahana wa taala bɛna yafa tuguni maa ba bi wolonwula ma minnu ye jurumuko kɛ mm. jurumuko minnu n'a sɔrɔ a kun wajibalen bɛ u ka don jahanama kɔnɔ maa ba bi wolonwula ala bɛ yafa olu ma e kelen pe kama maa waa bi wolonwula eh, mɔgɔ min ye arajaba su fɔlɔ ɲɛnamaya e ma a ye layilatul kadiri nalen ye wa kunun ko n'anw bɛ kuma k'an b'a dama tɛmɛ k'an bɛ ala ka hinɛ fɔ k'a bonya kojugu mm. ee eh, n'i y'o fɔ o tɛ kafiriya kuma ye wa eh, dan bɛ ala ka hinɛ bonya la wa ŋaniya juguya man ɲi dɛ han o de kosɔn ala ye eh, suratu inna anzalnahu ala sɔrɔla ka u tere duguda ye mm. k'a fɔ ko kayirun min alifi sahari a su kelen k'o mm. ka fisa ni kalo ba kelen ye alahu akibaru n'o yɛrɛ kun ma jigin n'an y'o fɔ u tun b'a fɔ k'o ye bida ye koyi mɛ ala y'o fɔ k'o k'o fɛrɛfɛsiya k'o ban pewu k'a yɛrɛ ko su kelen dɔ bɛ yen o mm. su kelen ka fisa ni kalo ba kelen o tuma na leyilatul ka ye eh, arajaba su fɔlɔ fɛnɛ o ɲɛnamayali mm. ala subahana taala b'i bɔ i jurumu n'a fɔ i ba y'i bange don min.
belebele. a ko hadisa min bɛna f'i ye sisan o minɛ ka bɔ anas bun maliki la mm. a ko y'a minɛ ala kira la nɛɛma ni kisi bɛ ala kira ye mm-hmm. ala kira ko cogo di a ko ni mɔgɔ min selila ni mɔgɔ min selila famolo man salla ba'da al-maghrib fi laylatin min rajab nam 20 araka mm. araka mugan ni mɔgɔ min sera ka araka mugan seli fitiri ni safo cɛ mm. arajaba kalo kɔnɔ san'a kalo ka sa ni arajaba kalo jɔra san'a ka sa i k'i jija i ka jɔn mugan seli mm. yani fitiri ni safo cɛ yaqrahu fi kulli arakatin alfatiha kitabi o tuma na i bɛna fatiya kalan n'o ye umul kurani ye mm. kuranɛ yɛrɛ ba i bɛn'o kalan n'o ye alfatiya ye wal ikhlas mm. i bɛna kuluwalaw fɛnɛ kalan maratan wahid yani siɲɛ kelen mm-hmm. fatiya siɲɛ kelen mm. kuluwalaw siɲɛ kelen mm-hmm. jɔ mugan i y'a faamu eh. han fatiya siɲɛ kelen kuluwalaw siɲɛ kelen mm-hmm. a bɛ bɛn salambilako tan ma fangolo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛ san min kɔnɔ o san ko ala bɛ e o tigilamɔgɔ kisi k'a ka denbaya kisi Naam. k'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ diɲɛ balawu ma Ɔhɔ. ani lahara balawu Tiɲɛ. ani degun ni fantanya gɛlɛ Ha? ani degun gɛlɛ Eh, ni maa min ye nin kɛ fitiri ni safo cɛ Ɔhɔ. jɔ mugan Naam. fatiya siɲɛ kelen kuluwalaw siɲɛ kelen arajaba kɔnɔ ala kira de y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a dankɔrɔba ala k'i mɛn an kɔrɔ a ko o kɔfɛ tuguni Ɔhɔ.
ko u ye hadisa in minɛ ka bɔ ala kira nɛɛma ni kisi bɛ ala kira ye mm. ala kira ko cogo di a ko ala inna arajaba shahrullah a ko yala aw t'a dɔn k'a fɔ ko arajaba ye ala ka kalo belebele ye wa mm. kalo min bɛ welele ko kalo buwoma kalo kulo geren ɔ kalo kulo geren kɔrɔ i b'a dɔn wa ko kalo min kɔnɔ ala tɛ sɔn jɔnw ka jurumu k'a kɔnɔ hali kafiriya tile u tun tɛ sɔn ka jurumu k'a kɔnɔ o de ye arajaba ala yɛrɛ ka kalo mm. arajaba ye ala ka kalo ye ala kira ka kalo o ye sunkalomakɔnɔ ye ala kira mantonw ka kalo o ye sunkalo ye mm. o kosɔn ala kira b'a fɔ sala salam a ko faman sama minhu yawman imanan wahtisaban mm. aa ko ni maa min ye don dɔ sun a y'a a ma don kɛrɛnkɛrɛn fɔ a m'a fɔ tile fɔlɔ a m'a fɔ tile filanan a m'a fɔ sabanan ko ni mɔgɔ min sera ka don dɔ sun arajaba kɔnɔ i y'a kɛ ni limaniya ye ani ala bato i m'a kɛ yɛrɛ yira la i m'a kɛ tɔgɔ ɲini na ko k'a bɛ wajibiya Alahu subahana wa taala ka hakɛw la a k'e fara a ka jɔn kisilenw kan n'o ye kisi belebele ye min bɛna kɛ lahara jɔ don Ala kira ka solonali don belebele min bɛ kɛ ko a wajibiyalen don o tigilamɔgɔ ka y'a la mɔgɔ min ye arajaba don kelen pe sun tile kelen pe y'a sun arajaba kɔnɔ. a ko tugun o kɔfɛ a ko ni maa min ye tile fila sun mm. arajaba kɔnɔ ko ala na e fara lahara jɔ don mɔgɔ mankutulenw kan mm. sankolon dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ye ala ka maabaw ye ala ka maa karamalenw ala ka maa sugandilenw ko ala b'i fara olu kan ni maa min ye tile fila sun arajaba kɔnɔ ala b'i fara a ka maabaw kan a ko o kɔfɛ a ko ni maa min ye tile saba sun mm. arajaba kɔnɔ ko ala subahana wa taala bɛ wulili kɛ ka bɔ e kan ka tangali kɛ ka bɔ e kan ka bɔ diɲɛ balawu la ani lahara balawu diɲɛ fatɔya n'i ye tile saba sun arajaba kɔnɔ k'a daminɛ ɲina arajaba fo san wɛrɛ arajaba ala t'i kɛ fatɔ ye a t'i kɛ kunatɔ ye a t'i kɛ bagitɔ ye wa k'ala bɛ tila k'i kisi ka bɔ masi dajali ma dajali min bɛna kafiri ɲɛ kelen ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'ala b'i kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma a ko o kɔfɛ ko ni maa min ye tile wolonwula sun mm. arajaba kɔnɔ ko ala subahana wa taala b'a fɔ jahanama maliki ye ko nin ka jahanamaso wolonwula min kun dayɛlɛ b'i ka sow kɔnɔ ye mm. a ka jahanamaso wolonwula bɛɛ datugu jahanamaso datugu a b'a tɔgɔ ni maa min ye tile wolonwula sun arajaba kɔnɔ a ko ni maa min ye tile seegin sun mm. arajaba kɔnɔ k'ala b'i kanto iriduwani ma n'o ye arijinɛ garidiɲɛ ye ko arijinɛ so bonda segin a dayɛlɛ k'a bila n ka ala jɔn ka taama a k'i munumunu eh, yɔrɔ min ka d'a yɛrɛ ye a ka don yen a kana fɔ fiyewu ko don nin yɔrɔ kɔnɔ min ka d'a yɛrɛ a ka don o kɔnɔ ni maa min ye tile segin sun arajaba kɔnɔ a ko o kɔfɛ ko ni maa min ye tile tan sun mm. arajaba kɔnɔ famolo o mm. tile tan sun tigɛ yɔrɔ la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'i tɛ foyi ɲini ala fɛ mm. fo ala k'a d'i ma n'e ko k'i bɛ wuli ka mɔgɔw lagosi ka fɛnw fɔ fɔ fɔ ani abi hurairata ani ibun abbas ani anas bun maliki e ye anasi ye wa i ye ibun abbas ye wa e bɛ wuli k'i bɛ dɔ lagosi ka dɔ ka dɔ ka kuma kɛ nkalon ka dɔ ka kuma kɛ dɔyifu ye e yɛrɛ de ye dɔyifu ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi an bɛɛ bɛ ka dɔ lakale ala kira la hali imamu maliki y'a ka kitabu dɔ dilan a ye dɔ bɔ a la mm. imamu maliki a ye hadisa dɔ dilan a tilala ka dɔ bɔ a la belebele mɔgɔ min ta tɛ mɔgɔ min ta bɛɛ bɛ minɛ mm. o de ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam so dɔnnibaga tɛ diɲɛ kɔnɔ min ta dɔ ma minɛ ka dɔ bila an si ma ala kira ye an bɛɛ lajɛlen lakaleli k'a daminɛ kira fatuli ni bi cɛ mm. ɛ imamu maliki min bɛ k'a fɔ safi min bɛ k'a fɔ ni ala kira cɛ ye san bi joli belebele ka jɔn dɔn yan ni ala kira cɛ ye san bi joli n'i ko denmisɛnnin ka kuma moribo moribo keyita tile la sa an minnu eh. bɛ yan bi ka kuma moribo keyita an bɛ mun dɔn a la min bɛ imamu maliki ni ala kira cɛ a ka jan ni anw tile ni moribo keyita tile moribo tile tile tout près san bi imamu maliki ni kira cɛ san bi joli safi ni kira cɛ san bi joli mm. n'an bolo k'olu n'olu ye min fɔ an bolo an b'an tɛgɛ da o kan o ye tiɲɛ ye kɛ mhm. o ye tiɲɛ an b'u ka kuma minɛ parce que ala ka dɔnnibagaw don mais f'a ka bila an kunna k'u ma ala kira ye u ma ye u ma ye han ee moribo tan a ko ni maa min ye tile tan sun mm. n'i ye min ɲini ala fɛ ala b'a nɔgɔya i ye tiɲɛ a ko o kɔfɛ mm. ko ni maa min ye tile tan ni duuru sun arajaba kɔnɔ famolo ko ala bɛ yafa i jurumu bɛɛ lajɛlen ma i ye mun kɛ ala la ka tɛmɛ A bɛ tila k'i ka jurumu i ka jurumu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma i ye juguman o juguman kɛ ɔhɔ Ala bɛ tila k'o bɛɛ yɛlɛma nin bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ kuranɛ aya jɛlen a ko mɔgɔ minnu kɛra mɔgɔ ye n'u nimisara ka b'u ka juguman kɛlenw na ka tugu Ala kɔ ni tiɲɛ yɛrɛ jɛlen ni dusukun jɛlen ka segin Ala ma Ala ko kuranɛ kɔnɔ k'ale Ala b'olu ka jugumanw yɛlɛma k'a kɛ ɲuman ye wa Ala kira ka kumakan filɛ ale salatu wa salam ko ni maa min ye tile tan ni duuru sun arajaba kɔnɔ Ala yɛrɛ bonya kama kira yɛrɛ kanu kosɔn kalo yɛrɛ bonya kama ko Ala bɛ yafa i ka jurumu ma a bɛ tila tuguni ye jurumu k'i si kɔnɔ a b'o bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ ɲuman ye a ko man zada ko ni mɔgɔ min ye jidili kɛ mm. ko ala na dɔ fara i fana ka baraji k'a danna fayida bonya karama la a danna min na o de k'a fɔ ni mɔgɔ min ye jidili kɛ ala na jidili k'i fana ye o kɔrɔ b'a jira mm. famolo n'i ye min kɛ ala ye ala b'i sara o de la dɛ man amala sɔliha falinafsi mm. nin bɛ kuranɛ kɔnɔ man amala sɔliha falinafsi wa man asaa fa aleha mhm. wa ma rabbuka bizalamin lil abid e eh, ala silamɛw nin kuranɛ aya taara min mɔgɔ jumɛn bɛ se ka taa kutuba yɛlɛ ka an ka arajaba suni k'a haramuya mm. k'an ka arajaba suni ka baraji bɔ a la k'an ka arajaba suni k'a kɛ baara lankolon ye ka tila k'a fɔ an ye ko n'an y'a kɛ ko baraji t'an ye mm. ka sɔrɔ ala ko yan man amala sɔliha falinafsi ni mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ ala ko k'i y'a k'i yɛrɛ ye wa man asaa fa aleha ko ni mɔgɔ min y'i ban baara ɲuman kɛli ma k'i y'a k'i yɛrɛ la siga t'a la ko ale ala tɛ jɔn tɔɲɔ a tɛ mɔgɔ si tɔɲɔ Ɔhɔ. munna sitanɛ y'a ka sara ɲini ala fɛ Han? sitanɛ min ye sitanɛ ye Ɔhɔ. yɔrɔ kafiriya dan ye sitanɛ ta ye dɛ Tɛ bɔ kɔ. kunangoya dan ye sitanɛ ta ye dɛ sitanɛ ko ala ma ala e de ko i tɛ jɔn tɔɲɔ wa ne y'i bato n sara di yan sara di yan belebele sitanɛ y'a sara ɲini ala fɛ sitanɛ sara de kɛra a tɛ sa a bɛ balo fo ka taa se lahara jɔ don ma fo ka taa se don min na bɛɛ sara waati min na a bɛ sa o de kɛra a ka sara ye parce que a y'ala bato man kana lilahi kana lahu ala ko ni mɔgɔ min y'a k'ale ala ye ale ala b'a k'o ye silamɛw ko n'anw sunna arajaba la ko baraji t'an ye ala dun ko ni mɔgɔ min y'a kɛ ne ala ye n b'a k'i ye o tuma o kuranɛ aya taara min ala ko ni mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ fitinin fara caman kan n b'i sara n'a ye o kuranɛ aya taara min belebele o kuranɛ aya taara min silamɛw a y'aw ɲɛ yɛlɛ dɛ baara ɲuman fitini o fitini n'i y'a kɛ lahara ala b'i sara baara jugu fitini o fitini n'i y'a kɛ lahara ala b'i sara ala kira ye baara min kɛ an k'o kɛ o dan ye min ye sun hmm. seli hiji o de ye ala kira ka baara ye an b'o lajɛ mhm. ala kira selila cogo di an bɛ seli ten a sunna cogo di an bɛ sun don ten mhm. a taara makan cogo di mhm. an bɛ taa makan o cogo la mais n'a y'i b'o la diinɛ baraji ɲini tɔw n'a fɛnw k'a fɔ ko fo ala kira ye bɛ ma min kɛ walima ala kira y'a kɛ tan o ye nkalon ni naganagakan de ye O ye nkalon de nkalon diinɛ akida minnu bɛ yen n'o ye diinɛ asulu minnu bɛ yen ɛ i mana kɛ silamɛ cogo i tɛ se ka selifana kɛ jɔko duuru ye i mana kɛ silamɛ cogo i tɛ se ka lansara kɛ jɔko wɔɔrɔ ye o kɔrɔ ye di ala kira y'a kɛ cogo min i b'a kɛ ten kira sunna sunkalo de kɔnɔ i bɛ sun sunkalo kɔnɔ kira taara hiji kɛ makan i tɛ se ka taa hiji kɛ yɔrɔ wɛrɛ o fɔ nin ma ko ala kira ye min kɛ a y'an bila min na a ko an ka sunkalo tile bi saba sun a ko an ka selifana jɔ naani seli an ka lansara jɔ naani seli an ka fitiri jɔ saba seli i y'a faamu an ka fajiri jɔ fila seli ninnu de bɛ wele ko diinɛ yɛrɛ usulu diinɛ yɛrɛ diinɛ yɛrɛ nguloma nka n'a y'i bɔ nin na a tɔ ninnu i b'o kɛ n'i ka ala ɲɛsiran n'i ka ala dannaya de kɛlɛ t'a la dɛ e yɛrɛ min bɛ ka défense ta ko kira ye min kɛ n'i bɔra k'i jɔ ne bɛ kuma kɛmɛ f'i la a si tɛ kira ta ye i bɛ si dilan min kan kira de b'ala ye kira d'a ma da matela magaman kan a tun bɛ da min kan e b'o dɔn e y'o kalan ne y'o kalan kilimu filɛ ka so kɔnɔ ni mɔgɔ min k'i ka kilimu bɔ i ka so kɔnɔ ko parce que kira ma kilimu don a na nɔgɔya wa a tɛ nɔgɔya dɛ e b'i i b'i fa jɛgɛw la jɛgɛ kulolenbaw waa tan waa mugan jɛgɛ ba san n'i denbaya b'a dun fo ka taa tɔ kɛ ɲaman na sɛ ɲininkali kɛ ni kira delila k'a da k'a kɔnɔ fa k'a da ka sunɔgɔ an kana fɔ dɔrɔn min ka nɔgɔ an ma an b'o kɛ kira ka suna ye min b'an yɛrɛ jogo kan an b'o to yen ko ala ka hinɛ ye misiri fan bɛɛ tapiw la kira ye tapi bila misiri kɔnɔ ventilo bɛ ka mɔgɔw fifa misiri kɔnɔ fan bɛɛ kira ye ventilo bila ka misiri kɔnɔ mikoro tun bɛ kira ka tile la wa e bɛ ka mɔgɔw wajulu bi facebook ni viber ni fɛnw kan kira tun bɛ viber kan wa a tun bɛ facebook kan wa ayi cɛbɔrɔ o tuma na an b'a ɲini ala fɛ ɛɛ tɛgɛnjɛ hali n'an ka waati sera an bɛ taa koyi an tɛ jɔ dɛ an bɛ taa di tɛgɛnjɛ an kɔri famolo kɔfɛ a ko alakira sallallahu alaihi wasallam mm. a ko a y'i kanto ni hadisa in na a ko ale alakira a ka sanayɛlɛ su k'a ye kɔ dɔ ye mhm. kɔ in minɛn bɛɛ ka jɛ mm. o ye jɛya dan ye a ka timi o ye timiya dan ye mm. a sumalen don o ye sumaya dan ye a kasa ka di musugu ye k'ale ye sedina jibirila ɲininka ko jibiril parce que alakira nin ye leçon de k'a d'an ma alakira n'a tun ye fɛn o fɛn n'a ma a diya a bɛ jibirila ɲininka mais bi anw ka ko ye min ka d'an ye an b'o kɛ an tɛ ɲininkali kɛ min ka d'an ye dɔrɔn an b'o kɛ mhm. min ka d'an da an b'o fɔ mm. ka tila tun k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ k'a tɛ kitabu kɔnɔ e si yɛrɛ bɛɛ kitabu bɛ yen i ma deli k'o tɔgɔ mɛn i si yɛrɛ kɔnɔ ala ka limaniya d'an ma a ye jibirila ɲininka ko jibirila ko nin kɔ ye jumɛn ye mm. jibirila ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko n'i ma nin kɔ in dɔn ko nin kɔ in de tɔgɔ ko arajaba kɔ man sɔla alayka fi rajab ko nin kɔ in bɛ di mɔgɔ de ma mɔgɔ min ye alahumasɔli kɛ ala kira kan ka caya mm. arajaba kɔnɔ mɔgɔ min bɛ to ka alahumasɔli kɛ ka caya ka fɔ alahumasɔli ala sayidina muhamadu wa ali muhamadu wa salim ko ni mm. mɔgɔ min to ka fɔ ka caya arajaba kɔnɔ ala kira ko ko jibirila ko ko kɔ in bɛ di olu de ma rawahul bukari a bɔra bukari kɔnɔ bukari wa muslim ni muslim ye nin nin hadisa in walafi

ala k'an garisigɛ don a la Eh, ala ala ka limaniya d'an ma ya rabbi amin ko nin hadisa minɛ ka bamban ishala ko cogo di Mm. a ko a y'a mɛn ala kira la nɛɛma ni kisi b'ala kira ye ko ala kira ko kullu nasun yawmal qiyamah ko lahara jɔ don ko adamaden bɛɛ lajɛlen ye minnɔgɔbaatɔ ye han lahara jɔ don adamaden bɛɛ ko illa anbiya o Allahu akbar. ko fo n'a kɛra ala ka nabi ɲumanw ye Ha? ani ala ka nabi ɲuman somɔgɔ minnu tugur'u kɔ Mm. ani jumɛn wa sɔimu rajaba ani arajaba sunbagaw wa saban ani sunkalomakɔnɔ sunbagaw wa ramadan ani aramadan sunbagaw ko olu de ye mɔgɔ ye lahara jɔ don minnɔgɔ t'u la kɔngɔ t'u la famolo somɔgɔw ka biki ta arajaba tile tan fɔlɔ an b'o di mɔgɔ ma arajaba tile tan fɔlɔ i ka kan ka dugawu min kalan arajaba tile tan fɔlɔ karamɔgɔ minnu b'i lagosi juguman sɛbɛnnikɛlaw tɛ ɲuman sɛbɛn mɛlɛkɛw tɛ ala de ko kiramal katibin hmm. ko mɛlɛkɛ fila b'aw kinikɛrɛ la numankɛrɛ la u b'a ka ɲuman n'a ka juguman sɛbɛn karamɔgɔ y'u ɲininka hmm. mɛlɛkɛ min b'an kinikɛrɛ la numankɛrɛ la k'u bɛ ɲuman ni juguman sɛbɛn yala n'u y'a ye ka sun arajaba kɔnɔ hmm. u t'a sɛbɛn wa a bɛ ɲuman sɛbɛn dɛ u bɛ sun sɛbɛn dɛ ni kira ni mɔgɔ min ye juguman kɛ kira ma juguman min kɛ n'o jurumu ni jurumu bɛ sɛbɛn o la walayi n'i ye ɲuman kɛ kira ma min kɛ baraji bɛ sɛbɛn i ye o la o tuma a ye biki ta mhm. subahana alhayu alkayum famolo ye nin mɛn ismaila darame an bɛ dugawu k'a ye fo lahara a tun bɛ kalo kelen kɛ kaluwa la ni ala tɔgɔ min ye n'o de fɔtɔ ye ismaila darame tile tan fɔlɔ mm. k'a daminɛ arajaba tile fɔlɔ mm. f'a tile tan mm-hmm. don o don i bɛ nin wurudi siɲɛ kɛmɛ n'i sera k'a kɛ siɲɛ ba kelen mm. i ka niyɔrɔ bɛ caya subahana alhayu alkayyum subahana layi tɛ dɛ mm. subahana alhayu alkayyum mm-hmm. subahana alhayu alkayyum siɲɛ kɛmɛ walima siɲɛ ba kelen a ko o kɔfɛ mm. tile tan filanan mm-hmm. o ye o kɔni subahana layi alahadu mm-hmm. asɔmadu subahana layi alahadu asɔmadu ko tuma na i b'o fɛnɛ fɔ siɲɛ kɛmɛ walima siɲɛ ba kelen o ye tile tan filanan ye ka taa bila tile mugan na tile tan sabanan subahanala raufu kitabu dɔw la rahimu b'a la subahanala raufu rahim walima subahanala raufu i bɛ nin fɔ siɲɛ kɛmɛ walima siɲɛ ba kelen o tuma ala tun ye min k'aw tulo garisɛgɛ ye bi bi mhm. arajaba babu kan ni ala sɔnna a ma komi ni ala ma baasi kɛ mhm. juma wɛrɛ o b'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ sun na o b'a sɔrɔ fana ni ala ka jɛ inshallah ni ala sɔnna mhm. o b'a sɔrɔ an bɛ arajaba kɔnɔ a taara ka segin cogo o cogo juma wɛrɛ b'a sɔrɔ an b'a kɔnɔ parce que tarata o ye siga ye araba o de kan ka bɛn tile bi saba ma ni kalo yera tarata araba bɛ kɛ a su fɔlɔ n'a fɔra ko su fɔlɔ mɔgɔw fɛnɛ k'a faamu n'a fɔra ko kalo yera don o de bɛ wele ko su fɔlɔ ɔ kalo yelen dugujɛ k'a fɔ k'i bɛ t'i bugu ko ka su fɛ m'o f'i ye dɛ n'a fɔra ko ni mɔgɔ min ye su fɔlɔ ɲɛnamaya mhm. n'a fɔra ko kalo yera mardi dɔrɔn mhm. mardi tile mana bin su fɛ mhm. i b'i gɛlɛya k'a su ɲɛnamaya o de ye a su fɔlɔ ɲɛnamayali ɔ n'a sɔrɔ kalo ma y'o la o tuma araba su i b'o ɲɛnamaya k'a dugu jɛ alamisa la o y'i kɛlen ka su fɔlɔ ɲɛnamaya o tuma o b'a yira k'a fɔ juma o bɛ k'a tile filanan ye walima a tile fɔlɔ ni kalo yera eh, mardi yani juma bɛ kɛ a tile eh, kalo yera mardi araba bɛ k'a fɔlɔ ye ka mardi k'a filanan ye juma bɛ kɛ a sabanan ye mais ni kalo yera yani eh, kalo yera araba mhm. alamisa bɛ kɛ fɔlɔ ye mhm. alajuma bɛ kɛ tile filanan ye o tuma a kɔni tigɛra ɲɛ o ɲɛ kan mm. juma wɛrɛ o b'a sɔrɔ an bɛ arajaba kɔnɔ ni arajaba banna mhm. sunkalomakɔnɔ de bɛ na ka tila ka woyo wele da mm. o sun arajaba tile mugan ni wolonwula o y'an ka ladala wajulu belebele ye maa miliyɔn caman bɛ na kɛnɛba min kan n'o ye torokɔrɔbugu bariba terrain sanfɛla ye ni ala taala sɔnna ɲinan ta a tɛ kɛ basi k' labɛn dɛsɛ ah, ala sɔnna ma bolofaba de b'a kan mhm. arajo kanubagaw arajo lamɛnbagaw ala k'a yira an na a ye nasuruminalayi san ala barika la kɛmɛ naani a y'o de san walahi cɛkɔrɔba b'i jɔ bi ka seli a bɛ don a fɔlɔ mɔgɔ de b'a ta ka taa ɲɛgɛn na mɔgɔ de b'a ta k'a ladon ni lahara ala bɛ ɲininka la a jira Skeyi cɛkɔrɔba kan talen bɛ n bolo mais kuma bɛɛ kana an sigi ka fɔ an b'a fɔ an b'a kɛ tan walahi n y'o de fɔ a ye n ko ni ko nkalon cayara n'i ye tiɲɛtigi ye ɔhɔ cɛsiri de b'i bolo dɛ walahi mais anw t'an da de ko parce que ko nkalon cayara ayi parce que mun na ɔhɔ ala yɛrɛ kumana walahi kuma fɔli t'a yira k'i tɛ ko la o ayi jara kuma fɔli t'a yira k'e tɛ ko dɔn o ɔhɔ nin hakilila tun bɛ dɔw kunkolo la ko n'u bɛ se ko la mm. n'u ka fura ye tiɲɛ ye a ma se u ka taa arajo la fura b'a yɛrɛ lase o ye tiɲɛ ye kɛ mm. mais n'i kumana arajo la ah. maa miliyɔn de b'i lamɛn a belebele kosɛbɛ e, e, e, e bɛ torokɔrɔbugu ni mɔgɔ minnu y'i ka fura san yen olu de bɛ se k'a fɔ torokɔrɔbugu yen k'u kɛnɛyara o mais minnu bɛ ameriki dun minnu bɛ faransi dun minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ dun mm. hali n'olu b'a mɛn olu kɔni n'a mɛn k'a sɔrɔ waati jan kɛra o tuma na arajo nana de ka diɲɛ lateliya c'est pas que k'i bɛna kuma arajo la k'i tɛ fɛn dɔn ɛ eh, ala kumana kɔrɔnɛ kɔnɔ ala y'a yɛrɛ fɔ kɔrɔnɛ kɔnɔ k'a yɛrɛ fɔ kiraw ye ka kira kɛmɛ saba tan saba ci ko k'ale ko fɔ mɔgɔw ye ɲuman ba kɛmɛ ni ba mugan naani ko k'ale ko fɔ mɔgɔw ye hmm. ka kɔrɔnɛ jigin sura kɛmɛ tan naani ko k'ale ala ko fɔ mɔgɔw ye aya ba wɔɔrɔ aya kɛmɛ wɔɔrɔ aya bi wɔɔrɔ ani aya wɔɔrɔ ala ko ko k'ale ko fɔ mɔgɔw ye don o don wajulikɛlaw m'u da de wallahi cogo di i b'i da de i ka fɛn ɲuman ke ja wallahi kana i da de ko parce que ko mɔgɔ n'i bɛ kuma n'i kumana hakilimaw de bɛ k'i lamɛn wallahi kuma nkalon fɔtɔ n'a tiɲɛ fɔtɔ ne kalen ala la wallahi filima tɛ wallahi jara ni kalabanci bɛ kuma ni ŋanamuŋanamu mɔgɔ bɛ kuma ani tiɲɛtigi bɛ kuma bilayi hakilima bɛɛ lajɛlen b'o faamu ke belebele ne y'o de fɔ aw ye n ko ni mali population mali gouvernement n'a ye n'a ye nasuruminalayi ta k'a don da la oh, oh. farimasi fan bɛ fura min na dɔ na b'o la a ma se bilen a ka taa farimasi fan fura la n'i ka mɔgɔ banana fɔlɔ ordonnance yɛrɛ mana jigin ka d'i ma fɔlɔ i yɛrɛ bɛ hami ni jɔrɔ ni yɛrɛyɛrɛ daminɛ fɔlɔ nasuruminalayi tɛ dɛsɛ bana foyi la ayi jara ni tension b'i la ni diabète b'i la ni kooko b'i la hmm. ni mara b'i la ni sayi b'i la ni sumaya jugumanba b'i la ani kɔnɔdimi jugumanba règle kɔnɔdimilama ani kɔja mm. ani senkuruba dimi ani mɔgɔ minnu ɲɛ b'u ŋɛɲɛ ani mɔgɔ min bɛ ni bugu bɛ d'a ɲɛ kan ani mɔgɔ min kulo bɛ kururu k'a yɛrɛ ma mm. ani mɔgɔ min kɔnɔ bɛ kulukulukulu mɔgɔ min farisogo bɛ komi fɛn ɲɛnama bɛ taama taama la a bɛ nin bɛɛ furakɛ nasuruminalayi a adresse ye 66 31

ala barika la poroze min don karamɔgɔ jara kelen don bi mɛ n y'a ɲini ala fɛ don n'a nataw la ani amerikɛnw ani faransɛw mm. ka fara an ka mali yɛrɛ kan yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ an n'an ka mali yɛrɛ fɔlɔ oh, oh. mali gufɛrɛnman k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn walahi u ka na karamɔgɔ jara an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka baaraba dɔ dayɛlɛ fura in ka se ka porodi a ka se ka dilan k'a kɛ siro siro eh, k'a kɛ siro ye siro min yɛrɛ bɛna kɛ i n'a fɔ a b'a fɛ cogo min na ka tila k'a kɔnpirimiw bɔ n yɛrɛ y'o ɔriduru di gufɛrɛneman ma parce que n b'a dɔn fura in nafa min b'a la a ye nafa min ɲɛ adamadenw ye faransikaw bɛ ka ci bila ka na bi cogo min na amerikɛnw bɛ ka ci bila ka na bi cogo min na ɛsipaɲikaw bɛ ka ci bila ka na bi cogo min na mɔgɔ minnu bɛ gabɔn ani kongo ah. walahi n ye n kale ala la nin fura in bɛ kuma bɛɛ a bɛ anbale de ka kɛ karitɔn kɔnɔ ka taa mɔgɔw bɛ yen bi olu miniji kɛra ye to k'a min wa fura min don a man kunna a man basi ayi wa nasuruminalahi tɔgɔ bɔlen min bɛ bi ameriki fura dɔw bɛ ka feere mɔgɔw ma ko nasuruminalahi karamɔgɔ jara ka fura tɛ walahi espagne fura dɔw bɛ ka feere mɔgɔw ma ko nasuruminalahi karamɔgɔ jara ka fura tɛ wa bamakɔ yan yɛrɛ dɔw bɛ ka fura feere ko nasuruminalahi karamɔgɔ jara ka fura tɛ a belebele n'i ye ne ka fura ye yɔrɔ o yɔrɔ ne yɛrɛ ne yɛrɛ foto b'a kan n foto dɔrɔn t'a kan dɛ n ka nimoro fana b'a kan

n'i bɛ ne ka fura san yɔrɔ o yɔrɔ n wele walahi parce que jamana in bɛ cogo min na bi walayi dɔ ye ne wele Espagne a ye fura dɔ san k'a min ko nasuruminalahi o tɛ ne ka fura ye walahi ni fɛn ɲɛna ka ban bɛɛ de bɛ gulongulon i la walahi o kuma na n b'a fɛ k'a fɔ aw ye Ala ni kira kama ne karamɔgɔ Jara mago bɛ n tɔgɔ la walahi walayi n mago bɛ n danbe la n mago bɛ n bɔbolo la walahi tɛrɛ i m'a faamu kojugu mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra hɔrɔn ye n'i kɛra halala ye i ka kan ka miiri ka malo ka n'i sigi ka fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye walahi parce que i somɔgɔw dɔnnen don i yɛrɛ fana ka kabila dɔnnen don o ye kunmasuli ye kabila ma o ye kunmasuli ye i danbe ma ala k'an kisi k'an kunmasuli ala k'an kisi k'an danbe kunmasuli Amin. Ala kana an kɛ kunmasuliden y'an ka kabila kɔnɔ. Ya rabi. Ala m'an kisil'o ma. Amin. O tuma na n'i bɛ n ka fura san yɔrɔ o yɔrɔ. Walahi. N ka téléphone numéro ye 66

ka taa a yɛrɛ kɛ karamɔgɔ jara ye ka fura di mɔgɔw ma min tɛ n ka fura ye o tuma na n bɛna mun fɔ silamɛw ye nin fura in ye wulibali de ye a bɛ mali kɔnɔ yan bi a sigi ne yɛrɛ ka yɔrɔ ne yɛrɛ dagayɔrɔ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ min ma o ye bakɔ jikɔrɔni gɔlifu sirafara ye n'i sera bakɔ jikɔrɔni gɔlifu sirafara la nanbara tɛ min yɛrɛ la fiyewu n'i bɛ ka sigali depo ninnu bɛɛ la bamakɔ ka kuma an kana salaya kɛ kuwa taa a sun yɛrɛ kɔrɔ a sunba yɛrɛ n'o y'a farimakopɛ ye na bakɔ jikɔrɔni gɔlifu sirafara la dɔrɔn Gɔlifu sirafara la immeuble Alu Kuma ɲɛsinlen bɛ karoso jɛman ma walahi karamɔgɔ jara dagalen bɛ yen n ka farimakope yɛrɛ bɛ yen walahi ka se k'i furakɛ k'a sɔrɔ i ma wari bɛrɛ bɔ k'i furakɛ k'i kɛnɛya f'i yɛrɛ dabali ka ban fura in ye surantɛrɛ bɔ mɔgɔw kɔnɔ ka tori bɔ mɔgɔw kɔnɔ dɔ bɔra kɔdiwari ka na a kun tɛ se ka samara don n'a ye samara don a bɛ n'a fɔ jahanama samara b'a sen na a bɛ tila ka taama taama a farikolo la ka na f'a kunkolo la a y'a bɛɛ furakɛ k'a ban Nasuruminalayi nasuruminalayi kabako fura don nasuruminalayi sijan bonyali barika fura don ne tɛ cɛkɔrɔba in dɔn n t'a dɔn n ma deli k'a ye depuis ala ka n dan n m'a ye wa ni n ye nkalon tigɛ maliyɛnw ye lahara jɔ don ala ka n ɲininka aw bɛɛ ɲɛna ka n juger aw ɲɛna ee eh, ala fura in ka ɲi balimamuso kan'i yɛrɛ tɔɲɔ ni fura kuntan caman sanni ye k'a min ten min tɛn'i nafa na nasuruminalayi san a bitɔn fitinin kɛmɛ saba eh, demi bitɔn kɛmɛ naani awaji bitɔn mm. waa kelen ni kɛmɛ fila mɛ muguma a y'a kɛ ala kama a k'aw sen b'o la bamakɔkaw muguma in bɛ taa kɔfɛ dɔrɔn de an tɛ muguma feere bamakɔkaw ma minnu bɛ kɔfɛ an bɛ muguma d'olu ma k'a da gɛlɛya kan sira sira tɛmɛcogo fura jima taali ma nɔgɔ an ye muguma dilan waa fila fila ni mɔgɔ min mago bɛ fura in na i bɛ karamɔgɔ jara wele 66 31 11 12 walima 76 32 41 37 n'o bɔra yen n'i ye nasuruminalayi in ta k'a lajɛ tuguni alimami mɔgɔ minnu bɛ yen bana yɛrɛ t'i la fiyewu bana t'i la i bɛ fɛ i ka fɔrɔmu sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kɔnɔfuru ka bon a bɛ kɔnɔfuru ci mɔgɔ min bɛ su fɛ i ka ɲɛgɛnɛ kɛ ka ca i bɛ wuli su kɔnɔ ka ɲɛgɛnɛ kɛ siɲɛ saba siɲɛ naani siɲɛ duuru a bɛ nin bɛɛ lajɛlen ban wa sukoro ka ca mɔgɔ min ka ɲɛgɛnɛ la n'i y'a min don min su k'i da n'i ye ɲɛgɛnɛ kɛ po kɔnɔ i b'a lajɛ i b'a lakale ko nɔnɔ dulen a bɛ sukoro sama ka bɔ i ɲɛgɛnɛ la Traitement faamu wa nasuruminalayi mɔgɔ min bɛ yen fana n'a ye taama dɔɔni kɛ dɔrɔn n'a ye escalier kelen fila yɛlɛn dɔrɔn a ɲɔn bɛ durundu a bɛ sɛgɛn joona a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ nasuruminalayi n'i nana pharmacopée la gɔlifu sira fara la o yɔrɔ don n'o bɔra yen kalabankɔrɔ ba mɛnta fɛ arajo citoyen kɛrɛfɛ ba mɛnta fɛ yen an ka fura bɛ feere n'i bɔra ba mɛnta fɛ yen i bɛna nin waati na tuguni yɔrɔ jumɛn sebenikɔrɔ wɛrɛda fana jawara bɛ yen sebenikɔrɔ wɛrɛda fana jawara bɛ yen ee madamu jalo lafiyabugu kɔda ale b'an ka fura feere lafiyabugu kɔda la batoma marugo filɛ nin ye eh, mɛdinɛkura n'i tɛmɛna fulamisiri la dɔrɔn hmm. kɔrɔbɔrɔ ka du kɔnɔ a ɲɛsinnen bɛ eh, isteso eh, studio 26 marisi ma n'i m'o si ɲa na arajo bɛnkan kɔfɛ sugunikura la sugunikura la kafe feerela dɔ bɛ yen ko kafe feerela bura kafe feerela bura ma ale b'an ka fura feere bɛnkan kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ fɔ senu senu pɔsu la dɔ bɛ yen ko sumaworo misiri welela don tayɛri don ko sumaworo ale fana b'an ka fura feere senu pɔsu la n'i bɔra yen i bɛ se ka na garadebugu sixième plaque la c'est à dire n bɛ fɛ k'a fɔ ye an ye fura in kɛ ka bamakɔ labɔ de n'i bɛ fɛ ka fura in sɔrɔ a bɛ an y'a labɔ fan bɛɛ nka n'i bɛ ka siga nin bɛɛ la i bolo karamɔgɔ jara bolo i yɛrɛ ɲɛ karamɔgɔ jara ɲɛ na gɔlifu sira fara la i ni karamɔgɔ jara yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye n bɛ pharmacopée kɔnɔ yen n'i sera yen dɔrɔn i bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ yen ni Alahu taala sɔnna a ma fura an bɛ a ta k'a d'i ma k'a kɛcogo f'i ye telefɔni nimoro ye 66 31 11 12 walima 76